Alakammadụ na Igwekaala. Akụkọ ifo gbasara njem mmiri. O ruru otu mgbe, Alakammadụ na Igwekaala bụ ezigbo enyi. Alakammadụ bụ mmụọ na-ahụ maka ihe niile dị n'ụwa, ebe Igwekaala bụ mmụọ na-ahụ maka ihe niile dị n'igwe. Ha na-enyekọrịta onwe ha onyinye ma na-arụkọkwa ọrụ ọnụ n'ime ka ihe na-aga ọfụma n'ụwa. N'otu ụbọchị, esemokwu batara n'etiti ha abụọ nke mere ka ọkọchị kọọ ọnwa ole na ole n'ụzọ dị njọ. Mmiri adịghị eji eme ihe ọbụla ma n'ụlọ ma n'ubi. Obiọra bụ nwata nwoke gbara afọ itoolu ma sikwa n'agbụrụ ndị na-adọ mmiri ahụla n'ọhụ na ọkọchị a agbaghị aka. Ya onwe ya anwaala ike ya n'ịdọda mmiri mana o nweghị isi. Ahụhụ ụmụ mmadụ na-ata n'ihi oke ụkọ mmiri wutere ya nke ukwuu nke mere na Ọ paliri njem n'ugwu gawa ịjụ Igwekaala ihe mere na mmiri ezobeghị ọnwa ole na ole gara aga. Obiọra, egwu atụ dị na nwata, kpọkuru Igwekaala n'oke olu.

Urukpu ọcha gbara Obiọra gburugburu. Ebe niile dara jụụ. N'otu ntabi anya ahụ, Igwekaala pụtara n'ihu Obiọra. nwatakịrị a kụjara n'ụjọ mana Igwekaala sị ya nwata dike ụjọ atụkwala gị abịaghị m ịlụsi gị ọgụ obi ike na okwukwe gị masịrị m nke ukwuu. Ya mere m ji pụta n'ihi na ama m na ọ bụ akọrụ ekeruru.
Igwekaala na Obiọra kparịtara ụka Banyere ihe butere ụkọ mmiri ozuzo nke mere ka Obiọra ghọta etu mmiri si ezo. Igwekaala kọwaara ya na mmiri dị n'igwe erubeghị izo n'ihi na ọ ka dị obere. Ọ gwakwara ya na Alakammadụ ekwebeghị ka ya si n'ala dọgota mmiri n'elu n'ihi esemokwu dị n'etiti ha abụọ. Igwekaala kwere Obiọra nkwa na ya ga-agba mbọ mee ka ya na Alakammadụ mezie esemokwu ha wee nwekwa ike ịrụkọkwa ọrụ ọnụ ọzọ. n'inye mmiri ozuzo n'ihi njem a ị bịara n'ụlọ m aga m ama ihe m ga-eme maka esemokwu mụ na Alakammadụ
ka Igwekaala gwara Obiọra na mmechi okwu ya tupu Ya ejirikwa amụma na egbe igwe laghachikwa n'urukpu. Dịka Igwekaala kwere Obiọra na nkwa, mmiri zoro ka o mere ụbọchị abụọ Obiọra gachara hụ Igwekaala. Ihe niile dị ndụ n'ụwa ṅụjuru mmiri afọ. Ndụ bịaghachiri n'ụwa n'ihi agwa ahịhịa ndụ jupụtaziri ebe dum. Aṅụrị ụmụ mmadụ juru Alakammadụ na Igwekaala afọ, nke mere ka ha nwee mkpebi na o nweghịkwa ihe ọbụla ga-eme ka ha see okwu ọzọ. Uru ọzọ Obiọra ritere na njem nchọpụta a ọ gara n'igwe bụ na ọ ghọtala njem dị iche iche Mmiri na-eme tupu o zoo.
N'oge anwụ na-acha, mmiri na-esi n'ụwa ekupu dịka ukuru mmiri ka ha nwetachara ekpomọkụ. Nke a bụ nkupu mmiri ma ọ bụ ọpụpụ mmiri. mmiri na-esi ebe ọbụla mmiri dị n'ụwa ekupu oge anwụ na-acha ma n'iyi osimiri osisi dị ndụ ahịhịa ahụ mmadụ ee ị nụrụ ya ọfụma ọsịsọ si gị n'ahụ so na mmiri na-esi n'ụwa ekupu n'oge nkupu mmiri emechaa mmiri ndị ahụ si n'ụwa kupu n'ụdị ukuru mmiri na-agbakọta n'igwe n'ụdị urukpu dịka ha jụwara oyi Urukpu ndị ahụ na-abịakọtawa ọnụ wee ruo mgbe ha dịrị arụ. Ha na-alọghachi n'ụwa n'ụdị mmiri ozizo ibubo oyi ma ọ bụ mkpụrụ mmiri ya bụ na njem mmiri gụnyere ọpụpụ mmiri mgbanwe ukuru na nlọghachi mmiri ị nwere ike itinye ihe ị si na nkọwa m a mụta n'ọrụ ị nwere ike isi na mmiri nnu nweta mmiri ọṅụṅụ kedu ka ị ga-esi eme ya biko kọwara m
ọ bụrụ na ihe anyị na-eme n'ebe a masịrị gị biko tinyere anyị aka ma nye aka tụsaa ihe anyị na-eme n'ebe a Ajụjụ nnwale ya na akụkọ a so na-abịara gị echi ka i nwee ike ilepụ anya maka ya. Chukwu gọziere m unu ndị na-akwado channel anyị anya. Chetakwanụ na izu ụka ọhụrụ ọbụla nwere akụkọ ya na ya so, ya na ajụjụ nnwale na ụmụ ihe ndị ọzọ anyị na-eme iji nye aka n'ịkwalite odide ọgụgụ na asụsụ Igbo udo dịrị unu